Saludu a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat carchi libru 'e lèghere. Sa prima puntada de custu podcast apo detzisu aposta de la fagher essire su bintisete de aprile, pro ammentare a Antoni Gramsci. Antoni Gramsci difatis moreit su bintisete de aprile de su millenoighentostrintasete in Roma a pustis de ùndighi annos colados in sas presones de su regime fascista e criminale de Benito Mussolini. In custa puntada mi fatzu una resonada cun Roberto Roccu, benetutesu e professore de polìtica internatzionale in su King's College de Londra. Cun professor Roccu chistionamus de sa vida de Gramsci, comintzande cun sas orìgines de sa famìlia sua, e a pustis chistionamus de sa pitzinnia de Gramsci in Sardinna, Ma faeddamus mescamente de su Gramsci pensadore marxista e antifascista, in cherta de cumprèndere comente mai galu oe in die Gramsci est su sardu prus connotu in su mundu e fortzis puru in s'istòria. A sa fine bos contamus puru unu gossip chi fortzis non totus ischint supra 'e Gramsci. Tenidebos contu e istentadebos.

E duncas s'òspite de oe est Roberto Roccu, comente apo nau, e comintzamus custa resonada e tando Robè ite parimus?
Totu 'ene, gratzie, gratzie meda pro m'aere invitadu a resonare de custa cosa chi est importante meda pro me e segundu me est importante fentas chi pius zente nd'iscat de sa vida de Antoni Gramsci. E su gràssias est a tie ca as atzetadu e ca t'as leadu su tempus pro pro bennere a nos contare de custa cosa. E duncas, e deo poi podimus comintzare, contanos mancari sa vida de Gramsci. Potzo narrer chi personalmente est su cantu de vida chi connoschimus prus pagu, fortzis custu, est a narrer dae cando est nàschidu fintzas a su millenoighentosbintises
Sì, ehm, de sa vida de Gramsci ischimus de pius meda de, de cando isse cominzat a si trasferit e si mudat a Torino pro istudiare in s'universidade, ca poi cue connoschet a zente chi diventat a esser de importu meda in sa Italia republicana, comente a Palmiro Togliatti o fentas a Piero Sraffa. Eh, ma est veru chi ischimus pius pagu meda de sa vida ch'at fattu in Sardigna. Antoni Gramsci naschit in su 1891 in Ales, eh, su babbu eh, triballaiat a cue comente uffiziale de su registro in comune, eh, isse non fit sardu, Gramsci infatti non est unu, unu sambenadu sardu. B'at una idda in, in Albania chi si narat Gramsh, e unu pagu comente suzzedit in su, in su mundu arabu, no? chi Gramsci est eh, identificat unu logu, in albanesu fentas Elbasani est de Elbasan, no? Sa famìllia de su babbu de Gramsci fin supridos in Itàlia, si naran popolatziones arbëresh, bi nd'at galu e faeddan galu custu dialetu chi est efetivamente una una forma 'e albanesu e sun guasi totu tra Calàbria, Campània, unu pagu in in Puglia e suprin in s'Itàlia borbònica dopo sos motos in Grècia 'e su de su milleotoghentos vinti e agatant triballu prus de totu comente ufitziales de s'esèrtzitu e fentas in sos carabineris, e custu est su casu de su manneddu de Gramsci, chi però si nche morit zòvanu e su fizu, chi fit cumintzende a istudiare leze in s'universidade, devet lassare s'universidade e cheret chi agatet unu triballu. Su primu triballu chi agatat est, comente fia nende, ufitziale de su registru de su comune, ma no in Ales ma in Ghilarza In Ghilarza connoschet sa ch'est sa sa mama de Gramsci, Peppina Marcias. Però poi isse benit trasferidu e si ch'andan totu paris a a Ales e Antoni Gramsci naschet inoghe ma cando tenet mancu un'annu si che trasferin a Sorgono. Sorgono fit una idda namus pius importante de Ales no? In sa in sa zona pro tzentru amministrativu namus su babbu, eh, cando Gramsci tenet mancu ses annos, benit arrestadu eh, pro inari chi fit mancadu in sas cassas de su, de su comune. Eh, a su chi contat Pippinu Fiori, b'intrat fentas unu paesanu meu, ca su babbu de Gramsci si fit impitzadu in polìtica e at suportadu custu candidadu chi si naraiat Enrico Carboni Boi, chi fit currende sas eletziones de su milleotochentonorantasete contra Frantziscu Cocco Ortu. Fentas su cursu in bidda si narat Corso Cocco Ortu, galu como pro cust'omine. Ah. E, e praticamente Cocco Ortu si la sinnat, 'inchet sas eletziones e comente funtzioneat prima in custos sistemas namus clientelares meda, funtzioneat prima pius de como, ca como no est chi no esistant pius Una 'orta chi 'inchet sas eletziones devet punire sos aversàrios in una manera o in s'àtera. E custu est su chi sutzedit, como chi isse s'inari che l'aeret furadu o nono, probabilmente non l'amus a ischire mai cun tzertesa. Su chi ischimus est chi che colat guasi ses annos in galera, che lu mandan a Gaeta E quindi, ovviamente, Peppina Marcias ite faghet, leat totu sos fizos, a tando fini ses, e si che falan totu torra a Ghilarza. E Antoni creschet in Ghilarza, infatti su sardu chi imparat fit su sardu ghilarzesu, e comintzat a bandare a iscola, cue però, fit dae cando fit minoreddu meda fit malaidosu meda teniat custu problema, in italianu li naran spondilite tubercolare, chi poi effettivamente isse fentas candu fit mannu eh, restat um, gobbu. Pro custos problemas de salude, ma fentas pro sos problemas econòmicos in famìlia, s'incumentzu de Gramsci in iscola est unu pagu ritardadu e poi Cando est galu minoreddu si devet pelleare annos chi no andat a iscola ca devet triballare, quindi istudiat a banda, comente privatista li demus narrer como. E gai intrat, dopo aer finidu sa sa sas elementares e sos primos istudios in Ghilarza, in su ginnasio in Santu Lussurgiu. Santu Lussurgiu chi no est a tesu dae Ghilarza ma unu piseddu gai ite cherias faghere e istaiat allogadu dae su lunis a sa chenabura e poi a carru andaiat e torraiat e che colaiat su finichida in Ghilarza. In iscola isse fit sempre sempre bravu meda, mancari poi s'iscola fit sa chi fit, isse poi faghet sos urtimos esaminos pro pro che finire su su liceo in in Aristanis e che los colat chin votos chi non sun de geniu namus, però si unu considerat fentas su cuntestu familiare su fattu chi isse teniat totu custos problemas economicos si 'idiat chi fit unu piseddu abbistu meda e non fit solu abbistesa namus de liberos, isse Peppinu Fiori in Vita di Antonio Gramsci contat de comente si faghiat totu sos zogos, si los faghiat isse a sa sola, si los montaiat, agantzaiat linna, ferula, isse lu contat fentas in carchi litera chi mandat a sos fizos poi cando finit in galera. Un'atera cosa chi faghet cando est minoreddu isse chircat de fàghere, si faghet praticamente in domo sua, una, una palestra pro chircare de, de s'infortire unu pagu. Fisicamente non s'at a infortire mai a, a beru, però una cosa chi faghet e chi li restat est de isviluppare una fortza de, de conca, de mente, ma fentas de, de isfortzu, chi l'at a restare totu sa vida e amus a bìdere fentas una 'orta chi magari nde faeddamus dopo comente eh, finit in galera Totu su tempus chi isse che colat lezende, iscriende, pessende e cun totu custos problemas a s'ischina istare sètidu deghe doighi oras onzi die no est una cosa una cosa fàtzile. Finidu su leada sa litzèntzia isse si che trasferit a Casteddu e in Casteddu finit sas iscolas su liceo Cue cumintzat a mandare carchi artìculu pro s'Unione Sarda, su frade mannu chi si naraiat Gennaro, in, in domo li naraiant Nannaro comente a, a Antoni li naraiant Nino, chi prima fit istadu in Torino, e in Torino cumintzat a connòschere unu pagu de literatura, namus ite li naras, sotzialista, dai. E quindi cominzat a mandare cosas a Antoni, chi isse si leziat totu su chi li mandaias. In Cagliari sun sos annos su millenoighentosoto isse si nche falat a Casteddu. Est s'annu dopo de Bugerru, sun annos chi b'aiat fentas protestas in Casteddu e totu pro su costu de sa vida, su pane, cuddu e totu. B'at fermentu ma b'at àpidu fentas repressione meda

si nche lu lean, si nche lean unu Gramsci indipendentista immaginàriu, però fortzis... Cussu eia, eh, isse teniat custa idea, non nd'isco si indipendentista, però cuasi de pessare sa Sardinna comente una, una colònia. Custu fentas cando est in Torino isse b'at lìteras chi scriet, chi faeddat de sa Sardinna comente unu tirrinu, ite li narat, fèrtile meda, e chi che l'ana mutzu sa 'ena de s'abba chi li suprit e chi che mutzu s'abba est craru chi isse cheret nàrrer chi est s'Italia. Isse teniat cust'idea de sa Sardinna comente unu territòriu tratadu comente inferiore in Italia e cussa li restat ca comunque isse fentas de sos annos vinti iscriet subra sa questione del Mezzogiorno e ovviamente no est una chistione solu sarda est una chistione de totu su sud de s'Italia no E sa Sardinna pro isse nde faghet parte sentz'àteru si no geograficamente politicamente assolutamente. E quindi custa cosa isse non si pessaiat mancari sotzialista cando fit galu in Casteddu ma isvilupat custa sensibilidade in generale pro ite li naras, formas de in italianu li diamus nàrrere marginalizzazione, via.
e, de isfrutamentu e de isfrutamentu de poveresa assolutamente e li restan eh, comente cosas chi isse at a afferrare pro totu sa vida ca fentas como si faeddas de eh, cales sun sas cosas chi faghen Gramsci famadu in su mundu una de sas cosas est su chi at iscritu isse subra sos gruppi subalterni magari de custu nd'amus a, a faeddare dopo poi Isse 'inchet una bussa de istùdiu pro su Collègio Carlo Alberto pro andare a istudiare in s'Universidade in Torino e custu sutzedit in su millenoighentusùndighi. S'iscriet a sa a Filologia Moderna in sa Facultade de Lìteras e Apenas supridu a Torino ca fin issos an leadu su matessi esame pro sa matessi bursa e fin fentas in sa matessi graduatoria connoschet a Palmiro Togliatti chi pro questiones familiares suas ch'at finidu su liceo in s'Azuni in Tàtari. Quindi issos fin ambarduos in Sardinna e si connoschen in Torino. E comente comente cumintzat a zirare in Torino, tando, ovviamente tenet a s'incumintzu problemas economicos meda, ma si inserit cumintzat a, a, a aere una, un'idea politica prus crara in sa conca sua puru e cumintzat a connoschere zente ite nd'isco, comente Tasca, comente Umberto Terracini, chi poi an a essere cumpanzos suos fentas cando cando forman su Partidu Comunista, no? chi si influenzan pari pari, cherzo nàrrere, e in custos in custu perìodu Gramsci cumintzat a iscriere meda, iscriet nel Grido del Popolo, s'Avanti! chi fit su cherì narrer, giornale ufficiale de, de, su, de su Partidu Sotzialista, tando ca sos comunistas ovviamente non, non esistian, est impitzadu meda in sos cussizos de fàbrica de su Biennio Rosso li naran in italianu, no? Quindi in Torino pius de totu, ma fentas in Genova e unu pagu pius pagu in Milano, b'at operajos in sa grande industria chi si organizan pro um,

sas guàrdias, ma fentas totu sos sos chi fin in galera chi fin sardos, in ziru de una die e mesa totu ischiant chi bi fit custu piseddhu, custu, custu gobbu chi faeddaiat in sardu de mesania e chi resessiat a agatare una manera de chistionare chin calisiat pessone. Quindi interesses varios meda, e fit su calcio e fit sa Juventus, e podiat essere su, su, su cosse, sa vida in Torino, isse fit, o contos de comente fit sa Sardinna, ca poi isse fentas istudiende filologia, una cosa chi eh, est bella est chi isse mandat litteras pius de totu a sa sorre minore, Teresa, Teresina, eh, pro li domandare cosas de varias variantes de sardu. eh, non faeddamus de custa cosa oe, però eh, dat za un'idea su fattu chi isse est incue in galera, probabilmente sardu, namus, intelletuale chi fit cue fit s'unicu, ma b'aiat ateros sardos chi fin in galera fintzas pro crimines comunes, cherzo narrer, no? Però isse resessit a agatare una manera de faeddare chin calesisiat pessona. Eh, est una, una cosa chi segundu me Nos azuat fentas a cumprènnere su chi Gramsci faghet dopu una 'orta chi enit arrestadu. E custu in cales annos semus nende, custu arrestu in Torino sa sa prima borta? Isse enit arrestadu tando su Biennio Rosso est deghenoe binti, a sa su millenoientos binti. Est est tipu unu fermo, ca est istadu ue solu una paja 'e dies, però ovviamente a tando totu galu Mussolini no at leadu su podere in Italia, quindi sicuramente ischiana chi fini custos chi fini attivos in sos ambientes pius de de manca, pius radicales, però no lu no b'at, isse no tenet atteros problemas, tant'è vero chi poi s'annu dopo segundu me fentas custos cussizos de fabbrica servinu unu pagu comente una una palestra, una proa zenerale pro creare unu partidu ca su chi fit sutzessu fit chi sos socialistas, sos Turati e gai si fin unu pagu za, in italianu podiamus nai, istitutzionalizados e, e no apozan sos cussizos operajos comente sos operajos e totu si fin ispetende. E quindi su gruppu chin Gramsci, chin Togliatti, chin Tasca, chin Terracini Faghent custa cosa in Livorno, Bordiga puru, chi poi Gramsci chin Bordiga an appidu milli fentas brigas a livellu eh, intellettuale.
Cuntierras, amus a narrer, cuntierras de partidu. Esatto.
Ti, ti cheria preguntare una cosa supra de custu, ma a beru est chi Gramsci custu partidu non lu cheriat fundare, cheriat abbarrare in intro de su Partidu Socialista, ma lu cheriat cambiare da intro o est una faula custa puru? Tando, isse no fit eh, detzisu a creare unu partidu meda comente fit Bordiga, chi poi diventat, diventat segretariu, no? Eh, s'idea de Gramsci fit de chircare de impitare totu sa mobilitatzione chi si fit creada in sos cussizos de fàbrica pro non mancu riformare ma pro si, pro si che lu leare su Partidu Socialista ca a S'intentzione orizinaria fit cussa, però poi comente comente isse puru cumprendet chi ormai su partidu est supridu a unu livellu de istitutzionalizatzione chi no cantos fin sos operajos chi si fin mobilitados in fabbrica contat pagu pro sa dirigentzia e a issos no los no lis fin dende conca meda Tando a sa fine isse puru narat no b'at manera de lu cambiare su partidu, in su millenoighentusvintunu. S'annu dopo, comente rapresentante ca isse est deretu una figura de importu in su partidu, andat in Russia e connoschet Julia Schucht chi poi at a diventare sa muzere, ant duos fizos paris, Delio e Giuliano. E Antoni Giuliano non l'at a connoschere mai, ca in novembre de su 1926 isse benit arrestadu dae su regime fascista e sa muzere tando fit solu galu raida. Isse at a bider fotos de su fizu, iscriet istorias meda, literas, propriu, fentas contos de cando fit minoreddu, chi sun totu custas literas tramite sa connada chi diventat Tatiana chi diventat sa su tramite ca sa muzere una 'orta chi a isse l'arrestan si ca torrat in Russia. e isse enit arrestadu in Roma, ma mancari comente parlamentari, za tando bi fit s'idea de s'immunità parlamentari, no? Mussolini no est chi custas regulas lu, lu frimmaian o l'importaian meda, quindi lu arrestan e comintzat totu custa Tragitu dae dae Regina Coeli, poi che lu lean a Ustica, mancari in Ustica bi restet solu baranta bator dies, ana fatu fentas unu bellu film subra su periudu de Gramsci in Ustica, e dae cue che lu pigan a Milano, a San Vittore, poi cando est in San Vittore li dan sa sententzia ca sa prima sententzia in Roma fit de chimb'annos de confinu, poi li dan vinti annos chi sun, fini Sos, eh, cando isse est in Milano li dan sos vint'annos de galera chi fin sos vint'annos chi su, ite si narat, su procuradore aiat domandadu ca ca naraiat su cherveddu de cust'omine che cheret tudadu pro vint'annos ca craramente sos sos fascistas fin si fin abbistos chi sa abbilidade de Gramsci de iscrìere ma fentas de cunvincher sa zente podiat esser unu problema o fit za cumintzende a esser unu problema Duncas no est una fàula custa puru, l'apo intesa àteras bortas custa cosa, apo intesu chi su procuradore nareid non lu depimus lassare pensare a cust'omine e duncas chi lu ghetamus a presone pro custu, però apo intesu puru zente nande chi non b'at provas, chi non semus seguros chi apat nadu custa cosa, mancari no l'at nada, però in sos fatos a sa fine su motivu pro ite arrestan a Gramsci est cussu, ca non fit unu, prima 'e totu non fit unu delincuente, ma segundu 'e totu non fiat mancu unu politicu periculosu, namus, pro sa seguresa pùblica. Su problema issoro cun Gramsci de su règime fascista fit s'abilidade sua de comunicare fentas cun zente chi fit fora de sas istitutziones e cussu creat problemas meda de unu comunista fentas prus tostu de Gramsci comente podet èssere Bordiga ma chi li daiat podda a faeddare cun sa zente comente fimus nende prima no sa zente chi agatat in galera quindi Tenes resone, no b'at proa chi su procuradore l'apat nada custa cosa e magari diventat unu pagu custa, ite si narat, custos mitos chi si chi si crean supra supra 'e custas custas pessones importantes. Però su chi restat est chi poi Gramsci faghet Roma, Ustica, ite si narat, Milano, San Vittore, Elba, Turi, quindi acurtza a Bari Totu custos viazzos a una persona chi sos problemas fentzas fisicos chi teniat isse bene non li podent fagher bene, e una cosa chi suzzedit cando isse est in presone est chi sa salude sua peorat meda e cosas chi prima magari andaian e torraian diventan cronicas, poi isse cando cando poi cuminzat a istare mala beru che che lu trasferin fentzas dae dae Turi a Formia ca in cue agatteat unu, unu clima chi fit fentzas menzus pro sos problemas chi fin cumentzende a esser serios, chi non fin solu sos problemas a s'ischina ma fin pressione arta, gota, problemas a s'istogomo, poi a sa fine diventat tisicu puru

Ca poi, dopo de su 1926, Gramsci at cumintzadu a iscriere sos cuadernos de su càrcere, benit totu los diamus nàrrere cartolàrios, cuadernos chi sun su triballu sou chi como l'ant resu famadu in totu su mundu, podemus nàrrere, no? Certu, e difatis ti cheriat dimandare un'àtera cosa puru, chi est, apo semper pensadu chi Gramsci siat su sardu prus famadu chi b'est in su mundu oe in die, si pensamus in s'istòria non penso chi b'apat unu nùmene de una pessone, òmine o fèmina chi siat, chi apat o chi siat connotu comente a Gramsci, un'àtera pessone nàschida in Sardinna, sarda o non poi importat pagu, però una pessone nàschida in Sardinna chi siat connota comente a Gramsci in su mundu ma Proite est famadu custu pensadore, cust'òmine? Oe in su duas miza e bintighimbe est famadu in su mundu, ca mancari chent'annos faghet, in su mille e noighentos, bintighimbe, bintises, cando sos fascistas l'arrestein e che lu 'etein a galera, no fiat famadu meda, però oe in die est diventadu una figura de importu in sa polìtica, ma in matèrias meda. Ecco, proite est est est importante Gramsci e proite in su mundu l'istudian e lu connoschen?
Mm. Segundu me su, su pensamentu de Gramsci at apidu su sutzessu chi at apidu in totu su mundu pro bator resones segundu me. Sa prima est sa vida de Antoni Gramsci, est una vida de film, podimus narrer, e chi no apan galu fatu unu biopic, eh, comente naran in inglesu, unu film subra sa vida de Gramsci totu intrea, est una cosa chi onestamente non resessu a cumprender, ca est sa vida de unu piseddu creschidu in povertade, chi fundat su Partidu Comunista e diventat parlamentàriu puru. Est sa vida de una pessone chi dae cando fit minoreddu at àpidu problemas de salude ma mancari est resessidu su matessi a istudiare, s'est innamoradu, at àpidu fizos, est finidu in galera e b'est mortu puru. Est sa vida de de un'òmine chi est diventadu sìmbulu de su chi at fatu su fascismu in Itàlia. E custu nos colleat a sa segunda resone, chi est su perìodu istòricu. Gramsci iscriet sos cuadernos in tempos malos pro sa parte polìtica sua, ca in carchi annu si che colat dae sas isperas de su Biennio Rosso a su disisperu de sa repressione fascista. Gramsci iscriet in tempos de crisi e no est una cosa casuale chi est in sos annos setanta chi su trivallu de Gramsci cumintzat a viazare e a esser connotu in totu su mundu, ca In meda zassos custos sunt torra annos de crisi e Gramsci dat una manera de la cumprender custa crisi chena perder s'isperantzia chi sas cosas potan mezorare. Sa terza resone est sa variedade de sas cosas chi s'agatan in sos triballos de Gramsci e duncas b'at sociologos chi an impidadu su chi at iscritu Gramsci, b'at iscientziados politicos, b'at economistas, b'at antropologos, b'at zente chi si occupat de cultura e de litteratura. E b'at fintzas zente chi prus de totu l'interessat sa pràtica polìtica chi nd'essit de su chi at iscritu Gramsci. E sa 'e bator de resone est sa manera de iscrìere totu custas cosas. Ca su triballu de Gramsci faghet duas cosas prus de totu segundu me. A un'ala Gramsci resessit a comunicare cosas chi de su de su marxismu fintzas a zente chi magari non sun istudiados meda chena lu semplificare tropu su marxismu o sa teoria. Custa est una cosa chi nd'essit a fora pius in sas cosas chi iscriet comente giornalista. A s'ater'ala, Gramsci che leat cosas chi interessaian a sa zente chi no fit istudiada, dae dae sa religione a su folclore pro faghere duos esempios, e las faghet intrare in su pensamentu marxista in una manera chi li dat valore e no las considerat solu comente una cosa de traditziones chi che cheren superadas. E, fatende custu, segundu me, Gramsci resessit fentas a, a li fagher bogare cambos noos a su marxismu, chi a pus de sa rivolutzione russa cun s'influèntzia de s'Unione Soviètica fit diventadu unu pagu pius ischemàticu. Pro nàrrere, una de sas cosas chi faghet Gramsci est chi iscriet meda de su ruolu de sas ideas, de sa cultura, de s'ideologia, chi non sunt solu detzisas dae sas istruturas econòmicas ma chi issas etotu ant un'efetu subra de s'economia. Est una cosa pius dialètica sa chi isse tenet in conca, E chi isse narat chi bi fit za fentas in Marx e chi ch'est istada unu pagu curròmpida in sos ùrtimos vint'annos, fintzas pro chircare de iscusare su chi fit sutzedende in s'Unione Soviètica, inue custas ideas fin diventadas pius ischemàticas, comente fia nende prima, e quindi naraiant chi tocat de cambiare s'economia e poi sa conca de sa zente 'eniat dopo. Gramsci narat chi sas duas cosas, si custas duas cosas no andant paris, est pius difìtzile meda a cambiare sas cosas a beru. Sa idea marxista e s'iscola marxista est unu passu rivolutzionàriu, podimus narrer, chi at cambiadu a sa fine s'istòria de su marxismu in su mundu, non semus alleghende de unu pensadore, namus, importante in Sardinna ebbia, o mancari fintzas in Italia ebbia, ca fit su partidu comunista, ma unu pensadore chi est diventadu famadu in totu su mundu fintzas pro custu. Si, si, beh, su chi segundu mei est s'istòricu prus importante de su de su millenoghentos, Eric Hobsbawm, at, fa, at iscritu un'artìculu e isse metòdicu meda at fatu una ricerca de totu sos pessadores chi fini stados pius montovados in sas matèrias umanìsticas e sas iscièntzias sociales e isse narat, de sos chi iscrient in italianu tue sos primos chi chimbanta no b'agatas a Machiavelli, no b'agatas a Vico, ma b'agatas a Antoni Gramsci. Est, est una cosa chi ti faghet cumprèndere eh, fentas su, su chi fit nende tue, fentas un'efetu mondiale de sas ideas suas, chi, como su traballu de Gramsci, in s'Universidade de Casteddu chi in partnership, chi in collaboratziones varias chi an àpidu, an fatu volumes de su Gramsci in Asia o in su Medio Oriente o in Amèrica Latina, cale si siat cuzone de su mundu tue agatas zente chi at lèzidu Gramsci e chi l'at agatadu fentas ùtile pro fagher polìtica, pro fagher pràtica polìtica. Quindi non est solu una cosa de, eh, namus, de universidades, est fentas una cosa chi at apidu efetu politicu a livellu de zente fundende partidos, benzende elezidos in sos parlamentos issoro e totu custas cosas, e chirchende de, de cambiare sas cosas in, in manera diversa, ca custa est fentas una de sas cosas chi, chi imparamus dae Gramsci est chi non b'at una retzeta chi funtzionat in calesisiat logu 'e su mundu, e chi si tue tenes una sotziedade chi est prus basada subra de nd'isco s'indùstria, as a fagher cosas, ti servint cosas diversas meda de una sotziedade chi invetze est prus pastorale o chi est prus agrìcola. In sos primos, sos primos namus trint'annos de su millenoghentos No b'aiat marxistas chi fint atuende a custas cosas meda e Gramsci lu ponet comente una cosa tzentrale de sa manera sua de arresonu. E, e custa est una cosa chi poi, dopo sa Segunda Gherra Mundiale, comente totu sos iscritos de Gramsci diventant prus atzessibiles e sunt torra publicados, no? Ca guasi totu sas cosas de Gramsci chi lezimus como, como cheret chi torremus unu pagu a cando isse fit in presone, Uh, las iscriet cando, cando est in Turi e in Formia. Cando isse cominzat a istare male meda, sun sas dies chi a su chi, a su chi ischimus nessi, uh, lu devian iscappare pro li permittere de si curare. E isse at una emorragia cerebrale. Uh, in aprile de su su 25 de aprile de su 1937, e duas dies dopo si che morit. E su chi sutzedit est chi sa connada, comente li dan su permissu de andare a si che leare su corpus, tenet sa abbistesa de che leare totu sos cuadernos a sa ambassada sovietica in Roma. E gai est chi los sun resessidos a a los sarvare, ca si nono non nd'isco ite, ite nde fit sutzessu, ca invetze sa, sas lìteras personales fin zai istadas totu remonidas, però totu sas cosas de Gramsci poi enin publicadas dopo sa Segunda Guerra Mondiale fentas pro ite, ca Palmiro Togliatti, chi fit amigu sou cando fin in Torino, est importante meda pro sa transizione a sa Repubblica in Italia e poi diventat segretàriu de su Partidu Comunista. Poi custu at fentas un'efetu pro comente Gramsci enit publicadu in Itàlia, ca no idimus diretamente sos cuadernos comente los aiat iscritos Gramsci, ma enit curados dae Togliatti in una manera chi los rendet pius temàticos, ma a sa matessi manera lìmitat sas cosas chi Gramsci at nadu chi fin indiretamente críticas de s'Unione Sovietica, e Togliatti, custa est una cosa chi fit timende meda ca da tando bi fit custa idea de Gramsci comente persona influente meda a livellu intelletuale, mancare, mancare mortu, e, e Togliatti cheriat faghere in modu, controllare unu pagu s'impattu chi Gramsci podiat dare. Poi sas cosas càmbian in sos annos setanta, comente pùblican totu sa versione integrale de, de sos cuadernos, e in pertantu Gramsci comintzat a èssere tradotu in frantzesu, in ispagnolu, poi annos sessanta e annos setanta in inglesu, tedescu, e poi comintzat fentas in su mundu àrabu, su prus de sos annos setanta, chi est una cosa interessante ca Gramsci est iscriende in unu perìodu, isse li naraiat interregno, no? Fit in perìodu dopo sas lotas operàias chi ant creadu totu custas aspetativas. E poi però sa sa repressione e su chi 'enit dopo est peus meda de su chi bi fit prima ca b'as a Mussolini, b'as su fascismu, b'as uh, istadu repressivu. E, ehm, pensende, eh, su chi Gramsci est, est scriende a sa fine, su, podes nàrrere chi su prozetu sou fit de chircare de cumprèndere cales fin sos motivos de, de custu Ite li naras, fallimentu. Eh, c'ant pèrdidu s'isperanza chi sas cosas podian cambiare in menzus. E tue podes nàrrere chi sos annos 70 sun una cosa simile, mancare su 68 no fit unu moto operaio, però bi fin meda lotas de milli de milli tipos e cussu est beru in Europa, ma in manera diversa 'ides cosas similes fentas in su mundu arabu. E Quindi Gramsci in custu periodu resessit a faeddare a una, ite si narat, a unu pubblicu globale. E custa est una cosa chi at restadu e galu como b'at zente veramente, tue organizas cunvegnos internazionales subra Gramsci, sa zente benit veramente dae dae totu su mundu. Est una cosa chi segundu me in Sardinna unu pagu no non bi pessamus cantu bi diamus dever pessare, chi de s'influentzia chi custu chi cust'omini at appidu uh, in totu su mundu e chi sighit a aere fentas a, a quasi chent'annos de cando si ch'est mortu, ca sunt como quasi 90 annos. 90 annos, infatti, s'anniversario est su 27 de aprile de su 1937. Torramus a coa unu pagu, ca eh, amus faeddadu mancari pagu de su Gramsci Òmine, amus faeddadu meda de su Gramsci intelletuale, de su Gramsci iscritore, de su Gramsci pensadore, de su Gramsci polìticu, ca fit unu polìticu, però e in su in su millinoighentusvintises isse fit giai cojuadu, aiat giai duos fizos, però intrende a presone, namus, naschet unu raportu nou ca isse isvilupat unu raportu prus prus astrintu cun sa connada, chi est Tatiana, chi non cun sa muzere chi si naraiat Julia Schucht. E custa, custa fiat una famìlia de russos, chi issa, de ebreos russos, chi issa fiat, aiat connotu in Mosca. Cando fit in ispidale, in Mosca, ca fiat andadu comente rapresentante de su Partidu Comunista Italianu a Mosca, peroe amus amus faeddadu difatis de sa salude de Gramsci, de sa debilesa, in s'ispidale a inue chi lu chi lu chi lu bestint in Mosca, connoschet a a Julia. Julia e sa familia issoro fiant russos ma faeddaiant in italianu, mi paret de ammentare. Duncas ti cheria preguntare custu, mancari contanos unu pagu custos annos in presone e su chi ischimus dae sas lìteras chi comente apo nadu lezimus e connoschimus prus mancari de de sos cuadernos, ite pessone connoschimus in custos annos, ite Gramsci essit a campu in custos annos Fintzas ca b'at custas lìteras.
Si. Una cosa chi segundu me essit dae totu custas lìteras est chi in manera diversa nd'amus già faeddadu prima de s'abilidade sua de faeddare chin calesisiat persona, ma est una cosa pius de empatia, diat narrer in italianu, no? Gramsci iscriet, Antoni iscriet a sa, a sa muzere, e sa muzere l'iscriet a s'incumintzu abbastantza regolarmente, e poi sempre pius pagu. E Antoni s'abbizzat chi in sas litteras sa muzere l'est sempre contende de sos fizos, de comente sun creschende, de comente est Delio, de comente est Giuliano, Giuliano est unu pagu, no iscabadu, però chi Eh, cheret sighidu, namus. Eh, però no, no iscriet mai de, come, de, de comente istat issa e de comente istat issa uh, de, de su chi est pessende issa de isse. E isse tando cuminzat a iscriere litteras chi sunu fentas unu pagu pius appassionadas e su chi suzzedit est chi su tempus uh, eh, b'at sempre pius pagu de, custo, de, de, de, de custos iscambios de litteras e E Gramsci cumintzat a nde sufrire, a nde sufrire, a nde faeddare sempre in literas chin sa chin sa connada, chi poi sos urtimos annos de Gramsci diventat veramente sa sa pessona pius importante, diventat namus amigos meda, fentas ite si narat chin affettu tra tra issos duos. Est una cosa chi essit dae sas lìteras e chi faghet cumprèndere fentas cantu Gramsci fit una persona sensìbile, custu l'idimus fentas dae sas lìteras chi mandat a frades e sorres, chi lis narat ah custa cosa a mama non bi la poto nàrrere ca si nono li crebat su coro, b'istat tropu male, est una persona chi pessat sempre a sa manera chi sa zente Podet si isse una cosa no la devet narrer pro fortza, tando pessat sempre si alet la alet sa pena de la narrer e de so e de ite podet fagher pro pro su chi est lezende a aere cussas novas e sun cosas chi Faghent cumprendere chi Gramsci fentas comente comente omine no fit namus su custu comente como pensamus a sos politicos namus cinicos fit una persona chi teniat istaiat sempre domandende de sos nebodes chi mancari no at mai idu chi li contaian sas sorres e sos frades chi si fin cojuados e chi an appidu nebodeddos noos e tando li naraiat ah mi si l'afferraias a custu logu cando fia minoreddu faghemus Gioghemus cun sa, andaimus a ganzare sos cantos de fèrula e poi faghemus sos cadditos e giogaimus paris. E poi naraiat, como sicuramente totu custas cosas mancu in Ghilarza si faghen pius, comente de narrer, Ghilarza est unu de sos logos chi connosco eo chi est cambiadu pius pagu, ma mancari custas cosas mancu cue las faghen pius. Quindi tenet custa custa manera fentas de si de faeddare cun sa familia sua chi faghet fentas cumprender chi isse Mancari totu sos problemas ca ràpidu chi fimus nende, chi istio nende a s'incumintzu fentas econòmicos, isse tenet una idea de cando fit minoreddu isse, de cando fit piseddu, chi l'est restada positiva meda. Est una cosa chi cando isse contat, iscriet contos a sos fizos pro chi Julia bi los lezat, eh, tzertas sunt cosas inventadas e tzertas invece sunt uh, cosas chi li sunt sutzessas uh, comente una orta chi nachi andende a Santu Lussurgiu han agatadu unu eh, mi pare chi a iscurzone est una zinia de tra tiligherta e ramarro che Isse e poi fin andados a sos professores de Santu Lussurgiu e l'aian nadu no nche nd'at de cosa gai in Sardinna e isse narat ma si eo custa cosa l'apo ida e, e sun totu contos chi isse ogat a pizu fentas pro chircare de muntennere unu legame chin sos fizos chi isse no, no, no bidiat dae cando fin minoreddos meda pro Delio e chi Giuliano no at mai idu Quindi sunt cosas chi segundu mei nos faghent cumprendere fentas su cantu Gramsci aliat comente omine e comente pessone puru, non solu comente intelletuale, comente teoricu, comente politicu e su chi cherimus. Deu e tue e ateros mancari chi iscurtena custu podcast lu podimus narrere unu pagu pro sas tendenzas politicas chi tenimus, ma fintzas pro sas famìlias chi nos ant pesadu, lu podimus narrer chi tenimus un'immàgine idealizada de Gramsci, non b'at nudda, non so faeddende zustu? No, no.
Però proamus mancari fintzas a, namus, demistificare, ma naro una cosa, ma a beru est chi Gramsci fiat juventinu? Gai, narana, no no apo aprofundidu meda ca essende interista no est una cosa chi m'interessat meda de de ischire prus meda, però naran chi isse fit za teniat s'interesse a sa Juve cando su frade chi comente fia nende prima Gennaro at fatu su militare in Torino e poi andat a istudiare in Torino e si tue ziras in sos ambientes fintzas de sos operajos pro milli resones Sa Juventus fit s'iscuadra, namus, pius pius famada, mancari bi fit su Torinu puru, cue. Mi paret una cosa, namus, credibile, però tzertesa non dd'apu. Est una cosa chi, a nai nai ca est interista fia istau, fia istau pius cuntentu, ma chi est juventinu Chi sa vida ch'at àpidu est una cosa chi mi paret chi potat esser sutzessa ma liu perdonamus. Devo atzettare. Ma liu perdonamus, li perdonamus totu, però penso puru chi semus brullende, però a bortas est importante finas a a contare custos custos fattos de un'omine Famadu che a Gramsci ca mancari servini puru pro umanizzare sa pessone, non apo nadu demistificare, est giustu a demistificare, ma fio brullende, però fintzas pro connoschere s'omine simple, namus, chi fit a su comintzu unu pitzinnu sardu chi dae Ghilartzi andat a Torino a istudiare e s'ambiente de Torino fiat cussu, fiat s'ambiente mancari de zente meda chi no fit de Torino etotu e s'adatat in cust'ambiente e s'acatat in unu ambiente, depo narrer umanizare fintzas ca a bortas Mancari tenimus tenimus unu pagu totus, apo nau, no, un'immàgini idealizada de Gramsci, però fintzas amus un'immàgine chi che lu che lu ghetat tropu a terra e nde faghet un'ispèssie de nerd o nde faghet un'òmine chi e no at custos interessos, o minoreddu o semper istudiende o chi li li doliat s'ischina o chi fiat semper pòveru e imbetzes a narrer chi fiat unu juventinu est una cosa chi pro mene est Atzumai una cosa positiva depo nàrrere, ca est semper mezus a tènnere un'imàgine prus pagu idealizada de cale si siat personalidade o cale si siat pensadore chi tratamus. Comente in cada puntada, za l'ischis, nois consizamus semper carchi libru de lèzere a sos chi nos ascurtan Custa 'orta deo puru cherzo cosizzare unu libru chi est Lettere dal carcere, chi est sa regòllida de sas lìteras chi Gramsci imbieit a sa famìlia cando fit in presone, però e tue si nd'as ganas mancari cosizzanos carchi àteru libru ca penso puru chi custu de sas lìteras siat prus connotu, però mancari b'at carcunu chi non l'at galu letu. B'at àteros libros puru chi nos podes cosizzare?
Zertu. In custos ùrtimos annos at bessidu duas o tres colletziones de sos contos chi Gramsci at iscritu pro sos fizos chi fia montovende prima. A mie unu chi mi piaghet meda, ca est fentas bene illustradu, si narat Ti racconterei altre storie sempre più maravigliose, E sos disegnos intro sunu de Francesco del Casino, chi est unu de sos chi at fatu murales meda in Orgosolo. Est una bella manera fentas de 'idere comente Gramsci chircaiat de muntènnere una unu legame chin sos fizos e de lis iscrìere, de lis contare istòrias a custos piseddos chi fin creschende in Rùssia, de sa Sardinna de sos primos annos de su Noighentos praticamente. Est Bellu meda. Segundu me fentas pro zente manna, si poi unu los cheret lèzere a sos fizicheddos puru tantu menzus. Poi cando, si no semus faeddende pius de de cosas chi at iscritu Gramsci, ma cosas iscritas subra 'e Gramsci, segundu me sa biografia fata menzus restat sa chi at fatu Peppinu Fiori, Vita di Antonio Gramsci, tant'est beru chi est istada publicada in bindighi limbas, como no m'ammento cantas, ma meda. ca isse fit silanesu e podiat fentas fit iscriende in unu tempus chi meda de sa zente chi at connotu Gramsci cando fit in Sardinna fin galu 'ios, isse podiat andare a bi faeddare poi isse fentas fatende sa su triballu chi fit fatende e vivende in Milano teniat fentas manera de faeddare chin zente chi invece at connotu Gramsci prus mannu Gramsci politicu e quindi su chi su libru est bene fatu meda pro sos documentos, sas lìteras chi si resessit a nde 'ogare e a e a a pònnere intre intre intre su contu, ma pius de totu pro su contu etotu, pro comente lu contat in d'una manera chi paret unu romanzu. Est unu libru chi iscritu guasi chimbant'annos faghe e segundu me and- Galu totu sa pena, no, pius de chimbant'annos faghe, 'alet sa sa pena de lu lèzere meda meda. Penso puru, e inoghe serramus, mi paret chi s'importàntzia de custu libru de Vita di Antonio di Antonio Gramsci de Giuseppe Fiori siat fintzas sa de nos contare s'istòria 'e sa Sardinna ca m'ammento cando l'apo lèzidu chi apo imparadu unu muntone 'e cosas subra sa Sardinna a ùrtimos de s'otighentos e a primos de su noighentos, fintzas a arribare poi a su vintiduos e a su trìbulu fascista. Però est fintzas, namus, imparende sa vida 'e Gramsci imparamus fintzas s'istòria 'e sa Sardinna, gràssias a custu libru. E tando Roberto ti torro gràssias. ca nos amus fatu una bella resonada supra supra 'e Gramsci e de atteras cosas puru e a nde fagher medas. Grazie medas a tie pro m'aer invitadu.
Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada. Bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite in sa puntada. E acatades puru sa e-mail mea si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'agiudu de sos òspites ebbia. Adiosu.